D'imigh sé as an áit sin agus tháinig sé ina dhúiche féin agus lean a chuid deisceabail é. Agus ar an tsabóid thosaigh sé ag teagasc sa tsionagóg, agus ghabh iontas mórán dár chuala é, agus deiridís, Cá bhfuair sé an méid sin? Agus cén eagna é seo a tugadh dó agus na míorúiltí móra seo a dhéantar trína lámha? Nach é seo an saor adhmaid? mac Mhuire agus bráthair Shéamas agus Iósaf agus Iúdás agus Shíomón? Agus nach bhfuil a shiúracha anseo ina measc? Agus ghlac siad scannal ann. Ach dúirt Íosa leo, Ní bhíonn fáidh faoi neamhchion ach amháin ina dhúiche féin agus i measc a ghaolta féin agus ina theaghlach féin. Agus ní fhéadfadh sé míorúilt ar bith a dhéanamh ansiud ach amháin a lámha chur ar bheagán othar agus iad a leigheas. agus rinne sé ionadh ina díchreideamh. Agus ghabh Íosa timpeall ar fud na bailte ag teagasc. Ghlaoigh sé an dáréag chuige agus thosaigh a chur amach ina mbeirt agus ina mbeirt, agus thug údarás dóibh ar an spiorad míghlana. D'ordaigh sé dóibh gan aon ní a bhreith leo i gcomhair an mbóthair ach amháin bata arán ná tiachóg ná airgead sa chrios. agus cuaráin a chur orthu agus ná cuirigí dhá ionar oraibh. Agus dúirt sé leo, Cibé áit a dtéann sibh isteach i dteach, cuirigí fúibh ann nó go mbeidh sibh ag fágáil na háite. Agus áit ar bith nach nglacfaí libh ach níl áil leo éisteacht libh, gabhaigí amach as sin agus croithigí an deannach atá faoi bhur gcosa mar fhianaise ina dhiaidh. Agus ar dhul amach dóibh d'fhógair siad aithrí a dhéanamh agus chaith siad amach mórán deamhain agus dhein siad mórán othar eile le hola agus leigheas siad iad. Chuala Herod rí mar gheall air, mar bhí a ainm in airde, agus dúirt, Tá Eoin Baiste éirithe ó mhairbh, agus sin é an fáth a bhfuil na míorúilt á n-oibriú tríd. Dúirt duine eile, Elias atá ann. Dúirt duine eile, Is fáidh é, ina duine ina de fáidh. Agus nuair a chuala Herod mar gheall air, dúirt, Eoin úd, ar bhain mé a cheann de, is é atá éirithe. Óir is amhlaidh a chuir Herod ordú amach Eoin a ghabháil agus a chur i ngéibheann i bpríosún mar gheall ar Herodas, bean Philib a dhearthár, agus bhí sé tar éis í a phósadh. Óir dúirt Eoin le Herod, Ní ceadaithe duit bean do dhearthár a bheith agat. Bhí olc ag Herodas chuige agus b'áil léi é mharú ach ní féadfaí, óir bhí eagla ar Herod roimh Eoin, ach bhí a fios aige gur duine cóir naofa é. Agus choinnigh sé slán é, agus nuair a chualaidh sé a chomhrá bhí sé go mór trí a chéile agus thug sé cluas dó go fonnmhar. Agus tháinig uair na faille nuair a thug Herod fleá, i cuimhne lá a bhreithe, do lucht a chúirte agus oifigigh agus do chinn pobail na Gailíle. Agus tháinig iníon Herodas isteach agus rinn sí rince. Agus thaitin sé le Herod agus leo seo a bhí an bord leis. Dúirt an rí leis an cailín, Iarr orm cibé ní is mian leat ag tabharfaidh mé duit é, agus chuir sé a mhionn di, Cibé ní a iarrfaidh tú orm tabharfaidh mé duit é, go dtí leath mo ríochta. Ghabh sise amach agus dúirt sí lena mháthair, Cad a d'iarrfaidh mé? Dúirt sí siúd, Ceann Eoin Baiste. Tháinig sí isteach faoi dheifir láithreach go dtí rí agus d'iarr air ag rá, Is mian liom go dtabharfá dom ar mhias gan mhoill Ceann Eoin Baiste. Tháinig buaireadh mór ar an rí. ach mar gheall ar a chuid mionn agus ar na daoine a bhí ag bord, níorbh áil leis dul siar ar an fhocal léi, agus chuir an Rí duine den gharda amach láithreach agus d'ordaigh a cheann a tabhairt isteach. D'imigh seisean agus dhícheannaigh sé an phríosún é, agus thug sé a cheann isteach ar mhias agus thug don chailín é agus thug an cailín dá máthair é. Ar an cloisteáil sin dá dheisceabail tháinig siad a thóg a chorp agus chuir i tuama é. Tháinig na haspail le chéile timpeall ar Íosa agus d'inis siad leo a raibh déanta acu a bhí roimh na theagasc tugtha acu. Dúirt sé leo, Tagaigí sibhse go dtí áit uaigneach ar leithrigh agus glacaigí bhur suaimhneas tamall. Óir bhí mórán duine ag teacht agus imeacht agus ní raibh am chun bídh féin acu. D'imigh siad leo i mbád go dtí an áit uaigneach ar leithrigh. Agus chonaic mórán ag imeacht iad agus d'aithin siad iad agus rith siad ann dá gcois agus na cathracha uile a bhain siad an áit amach rompu. Ag teacht i dtír dó chonaic sé slua mór agus ghlac sé trua dóibh mar go raibh siad mar a bheadh caoirigh gan aoire agus thoisigh sé ag múineadh mórán nithe dóibh. Nuair a bhí an lá ag dul i déanaí tháinig a dheisceabail chuige agus dúirt siad, Áit uaigneach é seo, agus tá sé déanach feasta. Scaoil uait iad go rachaidís isteach sna feirmeacha agus na bailte mórthimpeall ag ceannach rud éigin le hithe daofa féin. Dúirt sé leo á bhfreagairt, Tugaigí sibhse rud le hithe dóibh. Dúirt siad leibh, leis. An é go rachaimid a cheannach luach 200 déanar d'arán agus é a thabhairt dóibh le hithe? Dúirt sé leo, Cé mhéad builín atá agaibh. Imigí agus faighigí amach. Ar fháil amach dóibh dúirt siad, Tá cúig cinn agus dhá iasc. Agus d'ordaigh sé dóibh uile luí fúthu ina mbuíonta ar an bhféar glas. Agus lig siad fúthu ina ngasraí, ina céadta agus ina caoga. Thóg sé na cúig builíní agus an dá iasc agus ar dhearcadh suas chun na flaithis dó, bheannaigh sé an bhris na builíní agus thug do na deisceabail iad chun go gcuirfidís os a gcomhair iad, agus roinn siad an dá iasc ar cách. D'ith siad uile agus bhí siad sách. Agus thóg siad líon dhá chiseán déag de bhruascar agus den iasc. Cúig mhíle fear an líon a d'ith na builíní. Ansin chuir sé d'fhiacha ar an deisceabail dul ar mbord ag imeacht roimhe go dtí an taobh thall go dtí Bethsaida, fad a bhí sé féin ag scaoileadh an slua uaidh. Tar éis dó iad a chur chun siúil, d'imigh sé faoin sliabh chun guí. Agus nuair a bhí sé déanach, bhí an bád amuigh ar an fharraige agus eisean ina aonar ar tír. Ar an fheiceáil go raibh siad ar saothar ag an maide rámha, mar bhí an ghaoth ina coinne, tháinig sé chucu, timpeall ar an ceathrú faire den oíche, agus é ag siúl ar an fharraige, agus bhí sé ar an tí dul tharstu. Shíl siad gur taibhse a bhí ann agus scread siad amach mar chonaic siad uile é agus bhíodar buartha. Ach labhair sé leo láithreach agus dúirt leo, Bíodh misneach agaibh, mise atá ann! Ná bíodh eagla oraibh! Tháinig sé isteach sa bhád chucu agus thit an ghaoth, agus tháinig alltacht thar na bearta orthu mar níor thuig siad mar gheall ar na builíní ach bhí an croí go dúr. Ar dhul trasna dóibh, bhuail siad talamh ag Genasarat agus tháinig chun leaba ancaire. Agus ar theacht ar an mbád dóibh, d'aithin na daoine é Rith siad ar fud na ceantar sin ar fad agus thosaigh siad ag breith na daoine a bhí tinn ar a gcuid sráideog chun na háite ar chuala siad a bheith.